because uh, we are here to discuss about the identity of ndị Igbo you understand so um, nwanne m um, there are issues na-aga on na mostly back home and ndị nọ na America because e believe m that na ndị nọ n'ụlọ na-eme emulate our people nọ na US mostly because ha nwa na-ahụ United States as their last bus stop or obodo nọketere Chineke oh, after US you, you see you see God himself um, enwere issues pọpụrụ up last time enwere ihe mụ na some people na-ediscuss um, and uh, along the line ịma ka ndị Igbo sị na okwu na-ekwute okwu nwanne um, somebody na-agwa m na ọ mụrụ ụmụ ise na US ụmụ ise and these five children na ha na-enwe ihe a na-akpọ identity crisis na US mụ na ebido argument anyị adọgide ha ịma ndị Igbo sị agwọ ofu onye hụrụ wụ eke m sị m ajụkele gị nwanne m ọ wụ fault ụmụazị a mụrụ amụ na ha anaghị asụ Igbo ka ọ wụ fault the parents ebe nna nọ na US gaa school gụchaa akwụkwọ bega flight lọwa ala Igbo gaa lụọ nwaanyị kpọgote nwaanyị ya na US ha mụọ nwa from a day old till nwatakịrị eri 20 years or 25 ị na-agwa m na nwa gị na-anụ Igbo mana ọ naghị asụ Igbo my brother ele onye a ga-eblame ọ wụ the ụmụazị ka ọ wụ the parents awa nke anụ ahụ nnọọ mmadụ nwaanyị ịsị nwunye di ya nye ya mmanụ ka o ji taa mkpụrụ akwụ o nwedị otu ụta ga-esi dịrị ụmụazị Bukwu- burukwa ya gbagoo n'elu gaa n'ugwu gaa na ndịda ọ ndị nne na nna ka ụta ha dịrị ọ bụrụ na i lee anya ụ- ụfọdụ ndị dị ka anyị nwa ndị na-alụghị ụmụ nwaanyị ndị Igbo mụwa nwunye m awụghị onye Igbo mana onye isi ojii onye Cuba ama m ihe ọ na-ewe m na ihe bịakwuo na mụ na ha ebighị n'ofu city ha nọ obodo ọzọ mụ anọkwa na Turkey here ha nọkwa na another part of Europe ama m ihe ọ na-ewe m ịgba mbọ hụ na m na-akụziri ụmụazị ahụ Igbo hụ na nne ha sef bụ onye mụa na-ebu ụzọ aconvert maka amago m na m convert ya ọ ga-adị easy ịconvert ụmụazị because ụmụazị na-esoka nne ha even na-agwakwa nne ha na-akụzikwere ya asụsụ nke bụ unu nke bụ asụsụ e ji ma ndị bụ unu asụsụ bụ asụsụ unu gọọ gọọ ọ bụghị french nke o ji abụ even my brother ka m titụrụ gị aka even ihe mmadụ ji ala ụlọ ka o jee lụọ nwaanyị igbo hey na youtube asịkwala m na m nwere issues na streaming also please use different frequency i'm using the normal frequency 8.4 seconds ị na-ahụna ndị a do you know e nwe ihe m na-enotice mgbe ọbụla anyị biri promote the culture of igbo people a ga-enwe enwewe nsogbu immediately and our people anaghị erekọd ya our people amaghị na this thing na e nwere ike ikwugide e, e, ruo echi ọ dị ka ifo ka ị ka na-eforo ha yes ị makwa na anyị bidoro okwu a now two minutes yeah emere m vidio here which day enweghị any issues a na-ediscuss m na na-ediscuss banyere ihe gbasara um, the um, um, division of Africa na na Berlin enweghị any issue mana ebidola na teach we

just kpuchie isi a na-asụgharị isi n'ebe ọkụ dị imagine anyị kwuru okwu na-abanyere ụmụaka anyị data na nwoke ga-anọ now like me now nọ n'ala bekee anọ m na German now mụ nwa lụrụ onye ọcha mụọ ofu nwa nwaanyị n'ime ofu nwa nwaanyị nwa nwaanyị na ọ na-anụ Igbo ị getago upon na m wụ nna anaghị m anọ n'ụlọ steady oh. nne ya ọ na-aga skuul ihe niile ọ na-ihe niile activities na-aga around ha wụ German eh. but ọ na-anụ Igbo ana m anwa nga m nwere ike ma m nọrọ around m na-ezi ya ozi m na-eji igbo agwa ya okwu aha ya wụ naomi anaghị m akpọ ya naomi ana m akpọ ya aha igbo ya wụ chimdịmma ị getago so ị pụọ n'ezi jụọ ya sị aha gị na ọ gwa gị na aha ya wụ chimdịmma ị getago that's chidimma so but mmadụ ga-anọ na united states bie for 30 good years baa gị ụgbọ hapụcha ụmụ nwaanyị niile a mụrụ na us ma ndị nke igbo a mụrụ na us ya alọwa igbo bịa ịlụ nwaanyị gwagodi m one reason i ji lọwa igbo bịa ịlụ nwaanyị chineke bụrụ unu.
ọkwa na ọ ka e wee preserve our culture and identity thank you go- thank you very Ofu- much ofu i preserve culture identity a ka mmadụ garuziri ebe enu nyewe own goal
my brother own goal nke gwuru ike na nwa nwaanyị bịara na us mụọ nwa i si ala Igbo gbagolite bịa mụọ nwa na Amerịka zụma nwa gị from day one with bekee zụrụ ya until o ruo 20 years gị bịa mepee ọnụ i ji rie ji na ede na-achọ ịkọwara mụnwa wụ Ejirikemeụwa nọ na German datara ihe mere nwa gị ji anaghị asụ igbo wụ the environment ọ hụrụ onwe ya nwanne ị hụrụ n'obodo a m nọ o doro m anya that ndị Ghana ị bịa n'obodo ị ga-ahụ ndị Ghana ndị Ghana niile na-ahụ immediately onye Ghana hụrụ gị na ihe ọ na-eti bụ etise enyi etise o kelee gị with their language mhm. gị reply ya n'English okwu agwụ ọ gaghị utter a word again Because Yes. either na ọ maha asụ both German and uh, the the English language but everything o needre na office ọ ga-enweta ya do you know why ọ ga-enweta ya Because